Bwajabate n'i ye musokɔrɔninw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la cɛɲako la kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ u bɔra kundigiyɔrɔ la Bwajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant indépendant bi ko m'a bila bɔli la hali sabula a bɔli ko ba duuru ani siɲɛ bi wolonwula ani seegin ye nin ye min ye nin sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko YC hali YC ko Bwajabate i k'a dɔn an baarakɛɲɔgɔn an yɛrɛ terikɛ i k'a dɔn min ye adama jara ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Vieux Blen de la o don subabilen ani cɛbilen Vieux Blen i k'a dɔn ayiwa mun de kɛra min ye awa sariyatigiw ye kununko u y'a minɛ ni ka taa datugu Bwajabate i k'a dɔn ko in kɛ nin gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko Vieux Blen i k'a dɔn a welela kunun ko BJ la i k'a dɔn tuma min olu y'a lamɛn olu fana y'a dɛmɛ dɛmɛ ka kiiritigɛla dɔ sɛgɛrɛ i k'a dɔn o fana y'a lamɛn a lamɛnnen i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ a ni minɛni de ka kan Vieux Blen k'a dɔn arajo kumakɛla don u ko arajo min ma Voix des Jeunes o don Bamakɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafonidi sɛbɛn dɔ bɛ yen i kunnafonidi sɛbɛn min n'u k'a ma ko abaduguba kɔnɔ ko adama jara n'u k'a ma ko Vieux Blen a fana kɛra sababu ye k' o sigi sen kan hali kununko kɔni a welela n'i y'a mɛn nansarakan la sariyatigiw fɛ yen sous mandat de dépôt o tɛ kuma ɲuman ye ayi o kɔrɔ de y' an b'i lasago yanni i ka kiiri ka kɛ yanni a ɲɛ ka dɔn Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ naamu ko in kɔni hali yɔrɔ jan yɛrɛ tɛ koyi unn sabula ko in a fanga bonyana ɔhɔ kiiritigɛlaw fan fɛ kosɛbɛ han syndicat autonome de la magistrature ɔ u k'a ma ko sam o don syndicat libre unn de la magistrature unn u k'a ma ko silima o don nin jɛrɛjɛkulu in 2 bɛɛ lajɛlen jɛra ɔhɔ k'u na bolokuru kɛ Vieux Blen la yaa Aa Bwajabate i k'a dɔn Vieux Blen i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ degunna sabula surɔ a ye siyɔrɔ yɛlɛma ha ka ja min ye kasobonba ye bamakɔ i k'a dɔn Vieux Blen a sira yen surɔ sɛbɛnnikɛla ko u kun y'a wele BJ la BJ maaw y'a ɲininka i k'a dɔn kuma minnu ni kuma minnu n'o jalaki binnen don a kan a y'i da don o la k'o maana o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn procureur dɔ sigilen kun bɛ k'a kɔnɔ u taara n'a ye o fana fɛ yen o procureur in o ye samu ka wa tɔnden yɛrɛ ye Sabula nin jɛrɛjɛkulu in fila bɛɛ lajɛlen de ye jalaki bɔ k'a bin ka ŋanajira kɛ k'a fɔ Vieux Blen k'a ye olu dɔgɔya k'a ye kuma dɔ ta k' olu sɛgɛrɛ minnu tɛ kuma ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ kiiritigɛla n'a kumanen i k'a dɔn k'a ma ko ayiwa an b'i bila sous mandat de dépôt o tɛ kuma ɲuman ye Bwajabate ni kiiritigɛla kɔni k'i ma ko mandat de dépôt o kɔni ye kaso datugu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka ɲɛmaaw ye n'o ye arajo kumakɛlaw ni sɛbɛnnikɛlaw ye olu ka ɲɛmaa caman kɔni kun bɛ kɛnɛ kan i k'a dɔn ɲininkali in sen fɛ olu kɔni ye ala deli ka ala bila u fɛ ka kira bila u fɛ aa u ko k'a tɛ ɲɛ koyi fo Vieux Blen i k'a dɔn a ka taa datugu sɛbɛnnikɛla ko ko in yɛrɛ bɛ min o de ye awa siriki ko ye siriki jabatɛ i k'a dɔn awa an ka denmisɛnnin dɔnkilidala min bɛ yen i y'a dɔn gɛlɛya dɔ b'o ka kiribulon kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko siriki jabatɛ a ka kungo i k'a dɔn a kara taara wo vieux blé kunna sabula siriki ni a diyanyemuso dɔ tun bɛ yen mama sow ɔ u ko min ma mamasita o don ko in gɛlɛyara u fila de ni ɲɔgɔn cɛ ko in labanna ka da kɛnɛ kan ɔ min kɔni ye vidéo ye olu nana caricari fan bɛɛ lajɛlen kan facebook kan kuma nana caya min kɛ siriki laban i k'a dɔn a minɛna ka taa datugu a minɛni ka taa datugu ɔ maa caman kɔni b'i sɛbɛkɔrɔ sɔn i ta dama fan min bɛ se k'a to siriki a bɛ lafiya ani bɔda sɔrɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko ko in kɔni fanba maa minnu n'u k'u ma ko vidéoman minnu bɛ réseaux sociaux matarafa kosɛbɛ i k'a dɔn olu de kɔni b'u sɛbɛkɔrɔ sɔn sabula b'a bɔgɔladon don o don ɔ sɛbɛnnikɛla ko awa Sidiki Jabatɛ, ɔhɔ, a minɛ furadama ka don kaso la, ɔn, i k'a dɔn kuma caman fɔra, awɔ, ɔ vieux Bilen minɛkun yɛrɛ kɔni ye min ye kiritigɛlaw ye min fɔ an ye, ɔhɔ, ko ko ɛɛ vieux Bilen ko, ɔn, ko Sidiki Jabatɛ kɔni minɛna, ɔhɔ, ayiwa i k'a dɔn n y'a fɔ n y'a fɔ damanda damanda de la, an, kala tɛ se ka turu a kuma si kan, ɔnhɔn, i k'a dɔn k'u ye vieux Bilen u ye awa Sidiki minɛ o de la, ɔhɔ, o tuma ni Sidiki minɛna, ɔn, a ma wele k'a ɲininka kiritigɛlaw fo k'a minɛ ka taa datugu, ɔhɔ, o ye dantɛmɛwale ye. ɔ min kɔni vieux Blé minɛ kun ye o ye nin ye, ɔnhɔn, ɔ kiritigɛlaw kɔni m'o dayɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la sa, u y'a jira k'a fɔ vieux Blé a ye nin kuma min fɔ kuma jɔlen tɛ, k'a fɔ olu bɛ lagosi, k'a fɔ de olu ye maa minɛ janko Sidiki Jabate n'a ɲɔgɔnna ka t'o don kaso la ka sɔrɔ u m'a ɲininka u t'a kun dɔn minɛkun t'a la, a ko i k'a dɔn min fɔra vieux Blé fɛ o ye dantɛmɛ kuma ye, o tuma u y'a wele o de la sa kunun ko ni ka taa ɲininka dalakan na, ɔ dalakan in bɛ fori tuma min awɔ kiritigɛlaw kɔni u sɛbɛkɔrɔ diminna, I k'a dɔn ayiwa u ye vieux Blé minɛ ni ka taa lasago u y'a jira sa fo décembre kalo tile tan ni duuru date don kuma na o don décembre kalo tile tan ni duuru nata de i k'a dɔn a ka kiri bɛna kɛ ɔ n'a ni bilali ka kan walima a ni bilali man kan i k'a dɔn o na fɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi vieux Blé i k'a dɔn ŋana don kunnafonidila ŋanaba don jamana kɔnɔ o don Sabula min ye kunnafonidi ye an filɛ ka min kɛ a b'o ɲɔgɔnna kɛ i k'a dɔn arajoso min n'u k'a ma voix des jeunes kunnafonidi sɛbɛn fana b'a bolo wa min ye réseaux sociaux ye n'o ye awa kunnafonidisira kura minnu bɛ yen i k'a dɔn o fana ŋanaba don sɛbɛnnikɛla ko nin damanda damanda kɔni ma se ka kɛ sababu ye min b'a to a ka kisi ɔ kiiritigɛlaw ye ŋana ye sabula i k'a dɔn maa n'i sɔrɔ i joko la i bɔ man di o cɛ i k'a dɔn min kɔni tora anw ɲɛ sa arajo kumakɛlaw sɛbɛnnikɛlaw minnu bɛ ja ta an bɛ kiritigɛlaw de deli u k'a kɛ ala ni kira jati kama u ka yafa ma sabali u ka yafa dɛ u k'a kɛ ala ni kira jati kama u ka an mago to an bolo b'an kɔ u ka vieux blé to yen an jo t'a la bi an jo t'a la sini wa an bɛ yafa deli kosɛbɛ u bɛ yafa u ka yafa ma dɛ u bɛ yafa dɛ karamɔgɔ bɛ yafa baara kɛcogo ɲuman a bɛ maa bila fili la vieux blé ta y'o ye N'o tɛ o maa dafalen tɛ dɛ nka cɛ yɛrɛ la an filila o tuma u ka yafa u ka yafa selima samu u ka sabali u ka an mako to ala ni kira yɛrɛ kama fo an ka sa ɲɔgɔn tɛ kɛ fiyewu nin ye sɛbɛn an ye min bɔ L'Indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun ne bɛ n tigɛ don La Mutation fasiriba n'o ye musa banba musa musa banba karamɔgɔ daba tun a ko ɲintigiw ka kɛlɛ Ɲin tɛ maa min da i sɔrɔ yɔrɔ tɛ yen o tɛ nkalon ye ko n'i y'a lajɛ cɛba fila bɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ daba tunkara n'o ye amadu jajɛ ale ni mamadu sinsin kulubali fasiriba ko ni maa fila bɛ ɲɔgɔn na min ye CNPM o ɲɛmaaya sigiko la fasiriba ko kabini sɛtanburukalo tile mugan ni wɔɔrɔ a ko n'i y'a lajɛ kalafili ale bolodara maa bi seegin ani kɔnɔntɔn karamɔgɔ daba tun olu ye u ɲɛsin maa min ma o de ye amadu dit jajɛ sangare min ye maa tan ni wolowula olu kɔni ye bulletin nul de ta ka bila urne kɔnɔ maa kelen o don in kama o ko k'ale bɛ mamadu sinsin kulubali fɛ A ko kuma y'a yɛrɛ ban kalafili tɛmɛnen ko maa min kɔni ka jama cayara o don in kama o de kɛra amadu dit jajɛ sankare siga t'o la karamɔgɔ daba tun ale kɔni y'i sigi a ka ɲɛmaya golo kan ɔkutɔburukalo tile tan ani fila a ko a n'a jɛɲɔgɔn a n'a baarakɛɲɔgɔn karamɔgɔ daba tun u ye baara kura daminɛ ni k'u kan nabɔ jamanadenw ye o ma bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ min ye mamadu sinsin kulubali karamɔgɔ daba tun ale fana wulila ni ka taa commune naaninan tribunal la o min ye amadu jajɛ sangare ka kiiri jalatigɛ karamɔgɔ daba tunra ni ka taa olu fana kama k'u k'a lajɛ u k'a boloda karamɔgɔ daba tunra ko mun na olu bɛ yamaruya di amadu jajɛ sangare ma o tuma k'a ni ɲɛmaya man kan ko sabu ko kalafili ma kɛ karamɔgɔ daba tun e kalafili kura min ni ale y'o boloda o don in kama amadu jajɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni ta nɔgɔyara ka ban min ye mamadu sinsin kulubali n'a jɛɲɔgɔnw ye kalafili boloda ɔkutɔburukalo tile seegin o tuma ale kɛra ɲɛma ye o kɛnɛ kan a kɛra fɛn kelen tigi fila ye karamɔgɔ daba tun jɔn ye a lakika yɛrɛ ye o ɲininkali o to min bɛ yen nka min ye fasiriba ye a ko min kɔni ye jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ye CMTR ye karamɔgɔ daba tun olu ye kɛlɛba min kɛ o ma dogo maa la min ye san deux mille dix-sept o tuma min ye an ka transporteurw ye olu ye fitinɛba dɔ kɛ n'o kuntaala tari jɔ san kelen nin fana na ko ɲɔgɔnna ye wa k'a bɛ maa jɔrɔ karamɔgɔ daba tun fasiriba ko mamadu jajɛ sangare ale lamɛnna min ye mamadu sinsin kulubali karamɔgɔ daba tun ale ka avocatw olu fana lamɛnna a ko ni ala ni kira sɔnna ma sini min kɔni ye commune naaninan tribunal ye karamɔgɔ daba tun a na bɔ tugun ka bɔ ni kumakan kura ye o kumakan kura in o bɛna taa jɔn de ka fanfɛla la a ko ɲininkali to min bɛ a ko commune naaninan tribunal karamɔgɔ daba tun a bɛ se ka jɛn fana ni maa fila bɛɛ k'a jira k'a fɔ o tuma k'u si tɛ ɲɛmaa ye a ko n'o dun kɛra tuguni u bɛ kuma ta ka taa n'a ye tribunal administratif la karamɔgɔ Daba Tunkara ko nin ko in ma daminɛ ban a ko n'u sera yen o tuma min ye avocats olu ka kɛlɛ de bɛna daminɛ don o don min ye dossier kura bɛ dilan karamɔgɔ Daba Tunkara ko maa minnu bɛna bɔ nin kɛnɛ kan nisɔndiya kɔnɔ o de ye avocatw ani kunnafonidilaw. olu de bɛna bɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye unhun fasiribaa ko unhun karamɔgɔ Daba Tunkara nin cɛ 2 bɛɛ ye ŋana ye uun u be se ko la uun baanaw don fɛntigiw don unhun olu ka kɛlɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko nafolo kɔni o de bɛna bɔ kosɛbɛ unhun a koo nin ko in kun be taa cɛ waati o waati unhun karamɔgɔ Daba Tunkara nafolo min bɛna don nin da fɛ uun k'a be maa kɛ fɛn ye uun kunnafoni filɛ nin ye unhun an ye min bɔ la mutation kɔnɔ Mm. musa banba ale ka sɛbɛnni don buwa jabate namu n ye san tan kɛ kiri la kiri diyara n na ah. min ma deli ka kiri kɛ o ka fisa i ye ye tiɲɛ buwa jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de bamako bamako wula o don min ye laya jara mm. nin y'a ka fasiri ye laya ko laya ko ah. a ko i k'a dɔn mp mpr mm. a tɔn in rpm rpm tɔn in Jabate i k'a dɔn min ye awa rpm ye a ko i k'a dɔn ayiwa an bɛ don min na ko bi ala de bɛ fara kan Ibrahim Boubacar Keita tiɲɛ tabaw i k'a dɔn a ko tɔ tora fitinin ye wala daalina na n'i y'o mɛn mori da min bɛ a kuncɛ o de ye amiina o kɔrɔ ko k'a banna buwa jabate yalima rpm a bɛ wala daalina na wa bi wa a ko ɲininkali tun bɛ bɛn A ko sabula nin tɔn in i k'a dɔn a tibitabara kosɛbɛ tɔn in i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ma fɛn ɲɛ maa damadɔ kɛra sababu ye k'a dafiri kabini a bɛ wuli waati min k'a bɛ san sɔrɔ buwa jabate i k'a dɔn dafiri o de b'a nɔfɛ n'a ɲɛmaaw walima tɔndenw ma kɛ maa hakilima ye min ni min kɛra ɲɔgɔn na ni bɛɛ lajɛlen k'i b'i ta juru sara walima i bɛ sini lajɛ buwa jabate i k'a dɔn a tɔn in tɛ wuli bilen a tɛ kɛ tɔn ye tugun A ko sabula jalaki a bɛɛ lajɛlen binnen bɛ maa kelen kan o de ye Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ye a n'a denkɛ min ye karimu ye i k'a dɔn nin maa fila i k'a dɔn u ka wuli ka jɔ ni ayiwa u ka hakilinaw o de kɛra sababu ye ka rpm ko yɛrɛ ban a ko sabula nin maa in de ka di n ye fo k'a bila nin jɔyɔrɔ in na walima ne de ye ɲɛmaa ye nin se bɛ n ye a ko damadama de kɛra sababu ye ka juguyaba don awa tɔndenw ani tɔn ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn A ko ni maa min y'a ta k'a lajɛ assemblée nationale a président sigili i k'a dɔn wuli ka jɔ nana boloda bolo de dara i k'a dɔn a o bɛɛ la denmisɛnnin kan min ye Timbiné sɛbɛnnikɛla ko Timbiné ka sigili a nana ni awa dusumangoya min ye a nana ni tiɲɛni min ye rpm kɔnɔ a fanga ka bon kosɛbɛ A ko ka sababu kɛ mun ye n'i y'a ta k'a lajɛ caman kun y'a jira k'a fɔ questeur min n'o kun bɛ a wabulon kɔnɔ Doyilakaw ka den i k'a dɔn min ye Mamadu Jarasuba ye maa cɛsirilen hali maa kolo gɛlɛn don don sabula a ka wulikajɔ RPM kɔnɔ a k'i k'a dɔn maa t'a fɔ ka se a dan la cɛ n'i y'a mɛn tɔn politikitɔn a bɛ jama de ko fɔ maa kelen min bɛ RPM kɔnɔ ni jama b'a kɔ jama min tɛ jama sani ye fo dana jamana don o de ye Jarasuba ka jama ye o don Sɛbɛnnikɛla ko hali ka da o ma, un, i k'a dɔn ale de ni jɔyɔrɔ in kun ka kan, han, sabula i k'a dɔn maa caman kɔni y'o maana, ɔhɔ, nka Ala ni n bɛ siran, un, i k'a dɔn Jarasoba y'i fori ka bɔ a dulokiba kɔrɔ, pewu, k'a da, awɔ, min ye Amadu Watara Tuwa dɔ fana bɛ yen, an, sɛbɛnnikɛla ko o fana ye maa jolenba ye, ɔhɔ, maire don, o don, mɔɔw dalen don a la commune duurunan na, haali, sɛbɛnnikɛla ko Ala ni Babali ani ko tiɲɛni, an, o fana y'i fori ka bɔ a kɔrɔ sira fɛ, pewu. Nka ko da ɔ ko in kɔni a nana masumalen taara ka taa di Musa Tɛnbɛni ma sɛbɛnnikɛla ko maa min kɔni y'o ju tigɛ k'o baara kɛ o ye jamanakuntigi denkɛ ye min ye Karimu Keyita ye sɛbɛnnikɛla ko Kaco kɔni ka wulikajɔ RPM kɔnɔ o de kɛra sababu ye maa koloma maa koloma caman bɛ yen a da ka t'u la u k'u fori ka bɔ sɛbɛnnikɛla k'u forilen ka bɔ tɔn in kɔnɔ o nana kɛ sababu ye sa tɔn yɛrɛ kɔnɔ an k'a kɛ an sago n'an dungɔ ye min ni min ka di an ye i k'a dɔn an k'a kɛ bɛɛ b'a fara dɔ ye Sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, ni maa y'i den kɛ baaba kɔmandan ye, un, a bɛ nisɔngɔ minɛ i yɛrɛ la, o ye tiɲɛ ye, sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Karimu kɔni ka fanga sɔrɔ RPM kɔnɔ, ɔn, ka wulikajɔ boloda, ɔhɔ, minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka tɔn in k'a tu tigɛ, an, n'o ye Dɔgɔtɔrɔ Bokari Tireta n'a ɲɔgɔnnaw ye, o don, i k'a dɔn o kɛra sababu ye ka ninnu bɛɛ lajɛlen de gɛn, un, ni ka u ni bɔ parti in ɲɛmaaya la, ɔnhɔn, an'a kolomayɔrɔ la, sikei, Doilakaw ka Mahamadu Jarasoba, ɔn, o bɛ ten, awɔ, min ye Amadu Watara ye, ɔn, o fana bɛ ten, han, sɛbɛnnikɛla ko, un. A ko Assemblée nationale i k'a dɔn a ɲɛmaa sigili a ma tako fila kɛ koyi anw de ye ɲɛmaaw ye anw de bɛ se ko la wa min ka di an ye an bɛ tɔn bila o sira de kan a ko kɛra ten Musa Tɛnbɛni i k'a dɔn o kɔni taara ka kɛ Assemblée nationale président n hakili b'a la dunan in kama Tireta wo Watara wo Jarasoba wo a tɛ kun maa si la ka kuma faama den de ko k'a ka kɛ tan wa a bɛ kɛ ten diyagoya la bɛɛ lajɛlen bɛnn'o kan ko nka wuludennin mɔ ka go n'a sara bɛɛ lajɛlen b'i yɔrɔ sɔrɔ an b'o wulikajɔ ni o tibitaba la ani ka sigi ka filɛli kɛ bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i da kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa masa Alahu taala nana a ta kɛ fanga nana dafiri fanga dafirilen i k'a dɔn Musa Tɛnbɛni i k'a dɔn ale min kun ye Assemblée nationale président ye o laban minɛɛna i k'a dɔn fanga bibaw fɛ ka t'o sɛbɛkɔrɔ datugu sɛbɛnnikɛla ko ni Ala ni CEDEAO kun tɛ olu ka wulikajɔ ni cɛsiri Sisan b'a sɔrɔ an bɛ min na i k'a dɔn kuma wɛrɛ bɛ fɔ a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye RPM nin tɔn belebele min ye nigisi nagasa ka wulikajɔ boloda min ye fan bɛɛ lajɛlen boli ka wulikajɔ boloda waaso ka se ka se sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a ko tɔn in bilama kɔni maa bɛ se k'a fɔ k'a ko banna ka sababu kɛ mun ye juguya caman de donna ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn janfa caman donna ni ɲɔgɔn cɛ sabula nin se bɛ ye walima ne ni a bɔ jamanakuntigi yɛrɛ de ka surun o damadama nana kɛ sababu ye maa koloma maa kolomaw k' olu bolo bɔ ayiwa tɔn yɛrɛ i k'a dɔn a baara la maître Baber Gano a ko min ye secrétaire général ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali yɛrɛ fana ko caman ser'o ma a ko i b'a ye k'a fɔ min ye RPM a tɔ kun kɔni kɛra i k'a dɔn an sago b'a la min ka di anw ye o de bɛ kɛ wa o de bɛ fɔ maa tɔw ta ye fu ye sɛbɛnnikɛla ko RPM a bɛ waladaalina la wala da n'i y'a mɛn morikɛ da waladaalina foyi t'o kɔfɛ amiina kɔ n'o dun fɔra o ye sura bannen pewu nin kun ye sɛbɛn an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula. Karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don, o bɛ kɛ, l'indicateur de renouveau, naamu, fasiriba n'o ye Bala Sumayila Tarawele, unhun, Sumi, karamɔgɔ Daba Tunkara a ko Choguel Kokala Mayiga, unhun, n'ale ye Jaramangana MPR ale ɲɛmaa ye, ɔnhɔn, karamɔgɔ Daba Tunkara a fana kuma bɛ, ko mun? a y'a jira k'a fɔ min ye ale ka tɔn ye, un, karamɔgɔ Daba Tunkara ale kɔni bɛ wulikajɔ la cɛba dɔ ye, unhun, n'o kɔni ye URD ale ɲɛmaaba URD ɲɛmaa n'o ye Sumahila Sise ye, an, ale kɔni kɛlen bɛ k'i kankɔrɔta ni Sumahila ye bi f'a bɛ waso n'a ye, joni?
Choguel Kokala Mayiga, ee, n ko politique in tɛ faamu de, aa politique bɛ faamu dɛ, an, aa aw de t'a faamu n'o tɛ a bɛ faamu, ayi ne ye n lafiya i delila ka fɛn dɔ fɔ n ye, il y a pas un an, ne ye n lafiya a mɛnna o, a tɛ san kelen bɔ, an, Choguel Kokala Mayiga, an, a ye dulɔki bɔ k'a da IBK ye, ee o kɛra bɛɛ ɲɛna yan n'i ye Sumayila to a fɔ f'a b'a ɲɛ ɲimi nɔfɛ la kibaru a kuma a b'a fɛ ka Cɛbilen jɔyɔrɔ minɛ o minɛna ka ban o minɛna pewu karamɔgɔ Daba Tunkara fasiriba ko n'o ye Bala Sumayila Tarawele aa a ko min ye nin ko in kɔni ye karamɔgɔ Daba Tunkara a bolodara a ko ɲafunkɛkaw ka dankelen n'o ye Sumi champion ye karamɔgɔ Daba Tunkara Choguel kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ don min na ko bi ale ni maa tɛ jɛrɛjɛkulu la karamɔgɔ Daba Tunkara ani maa tɛ hakilina la ale kɔni sago ye min ye o de ye mali masakɛ kura nata transition ma ban dɔrɔn o ka kɛ Sumi champion ye hali n'ale m'o fɔ anw bilala o baara la ka ban anw minnu b'a kun a a bɛna an place minɛ a Choguel a bɛ se ko caman a bɛ se yɛlɛma yɛlɛma la

Sumi champion ale bilala karamɔgɔ Daba Tunkara min ye kalo wolonwula kalo wɔɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ a ko an bɛ don min na ko bi Sumi kɔni a ye hakilina kura boloda hakilina kura minnu bɛ o de ye labɛn ko sabati hali o labɛn sabati baaraw daminɛna duguma ka ban min ye jamakulu ye k'u fara ɲɔgɔn kan jɛrɛjɛkulu minnu bɛ n'o ye section ni sous-section ye karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka se ka bɛɛ lajɛlen jɔ hakili kunda baara fila tɛ baara kelen o de ye baara ka se ka kɛ dugudenw Sumi champion hakili ka se ka dugu O don na karamɔgɔ Daba Tunkara janko transition ma ban bɛɛ lajɛlen ka don gundo sonin kɔnɔ ni ka kala ta Sumi ye Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ko ŋaniya ɲuman caman de bɛ o de bɔra Sogɛli da kɔnɔ koyi yen ko ŋaniya ɲuman caman de bɛ Sumi da Sumi a bɛ fɛ ka min kɛ mali ye malidenw ye o tuma ko politiki maa wɛrɛ kɛlen bɛ k'u kangara n'o cɛ o tuma ko ala nana ka na ye o tuma ko ko bɛɛ lajɛlen latigɛ ye mɔgɔ minnu ye Sumi minɛ k'a bɛ bila Ala ka latigɛ kɔnɔna la, un, n'o tɛ k'o tɛ Sumi ka hakilina ye, o t'olu yɛrɛ ka hakilina ye, awɔ, o tuma ale kɔni bɛ min fɔ, ɔn, Sumi ka minɛli k'a nana ni hakilina wɛrɛ ye, ayiwa, o hakilina wɛrɛ maaw y'u sigi k'u miiri, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara n'i k'a lajɛ Maliko yɛrɛ ye min ye ni ka maako bɔ a la dɛ, unhun, ko Mali fura bɛ maa min bolo, unhun, k'o de ye Sumi ye, an y'a f'u ye bi tɛ o, aa Sogɛli ko ten dɛ kabini deux mille deux maa tɔw daminɛna kɔsa in na kabini deux mille deux o don candidat tun don kabini deux mille deux anw ko mali fura bɛ maa min bolo nin cɛ in don a y'a bɔsi anw na k'a di min ma a bolilen filɛ k'a to yan a filɛ nin ye dɛ minnu tun bɛ a juguya la i jɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ
cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Daba Tunkara Fasiriba ko a ko Sogɛli bɛ nin kuma in bɔ a da karamɔgɔ Daba Tunkara e tɔn dɔ bɛ n'o ye M5 RFP ye karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a lajɛ olu ka ɲɛmaa kologirin don a y'a jira k'a fɔ nin kuma in hali n'ale bɛ jɛrɛjɛkulu dɔ ɲɛmaa la o t'a bali min b'ale kun n'a kan cɛ poli ko bunako kan karamɔgɔ Daba Tunkara ko waati dɔ sera sa k'an ka tiɲɛ fɔ mali ko la ko mali sɛgɛnna mali tɔɔrɔla ale yɛrɛ ye politiki maa ye nka ka mali bɔ nin dingɛ jugu kɔnɔ k'ale tɛ dɛ ko Sumi don k'ale tɛ se kuma ɲɛna Fasiriba ko a ko n'o ye Bala Sumayila Tarawele a ko siga kɔni tɛ min na min ye Sogɛli Kokala Mayiga ale kun kelenna dɔnna ka ban min ye Sumayila n'ale kɔni kɛra jamanakuntigi ye Sogɛli a bɛ jɔyɔrɔ min nɔfɛ o de ye minisiriya ye o tuma k'o na kɛ ale niyɔrɔ ye sa fo ka taa se don min na a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛra n'o tɛ min ye mali peresidanko ye o tuma ko Sogɛli b'a dɔn k'a fɔ ale sen t'o la bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Indicateur du Renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔ Jabate maa bilen tɛ suba ye nka yeelen bɛ bɔ a dayɔrɔ la Bɔ Jabate bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Clin d'œil o don Bɔ Jabate i k'a dɔn min ye sese o a cayara kojugu Bɔ Jabate i k'a dɔn n'an wakili kɛ sɛbɛn ye min ye Clin d'œil ye Clin d'œil ko a ko ministre de la santé développement social min bɛ yen bi dɛ dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi a ko a bɛ kɛnɛ min kan a dɔn b'a la kɛnɛ don a bɛ kɛnɛ min kan a yɛrɛ o kɛnɛ in a y'o baara kɛ kabini bila kutɛ a ko dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi minisiri kura min bɛ kɛnɛya ministère kunna a ko i k'a dɔn nin muso in i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana kɔnɔ i k'a dɔn bila ko tɛ sabula a bɛ minisiriya min na a y'o baara dɔn baarakɛla minnu bɛ yen a y'u dɔn min ni min kan ka kɛ a y'o dɔn min kan ka na sini a y'o fana sɛbɛkɔrɔ dɔn sabula i k'a dɔn kabini n'a tilala kalanw na a ma foyi kɛ nin baara in kɔ a ko dɔgɔtɔrɔ fanta sibi yɛrɛ ye jɔni ye i k'a dɔn a bangena bajangara san 1962 Bajangara i k'a dɔn n'o fɔra o bɛ dɔn, o don, dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi i k'a dɔn a ye kalanninjɛ min kɛ, ɔhɔ, o de ye dɔgɔtɔrɔya kalan ye médecin don, ɔhɔ, a k'o tɛmɛnen kɔfɛ a kɛlen k'a ka doctorat k'o jaso médecine na san 1990, naamu, École de médecine du Mali i k'a dɔn u k'a ma bi ko FMPOS, ɔhɔ, a ko a bɛ bɔ don min, naamu, n'i y'a mɛn nansarakan na, an, i k'a dɔn sortie major de sa promotion, ee, honorable, han, avec émotion du jury a ko ni muso in don a ko sabula a bi bɔ don min kalan na lakɔli karamɔgɔ minnu y'a kalan mm. olu sigi k'a lajɛ fefewu olu y'a dɔn k'a fɔ yelen dɔ mɛnɛnen filɛ jamana kɔnɔ ah. nin yelen in bɛ sɔn ka mali fan bɛɛ lajɛlen labɔ kabini ah. a bɛ tila don min kalan na a ko tɛmɛnen kɔfɛ fonction publique concours bɛ kɛ don min oh. buwa jabate i tulo kɛrɛbɔ sigi k'a ɲɛf'i ye fonction publique concours mm. a y'o kɛ san 1996 mali yɛrɛ bɛɛ maa ma ye fonction publique concours kɛ ale de kɛra a bɛɛ fɔlɔ ye
o tuma muso in nin tɛ maa min de i b'a fɔ a ma ko heyi buwa jabate a ko o san kelen i k'a dɔn a jamana mɔgɔw nana sa a ma a welela a ye kalan min kɛ a ka n'o baara kɛ o de la min ye kulukɔrɔ yanfan ye i k'a dɔn a ye wulikajɔ boloda ye min ye ɲɛmaya fɔlɔ ye o daminɛna sabula min ye dɔgɔtɔrɔya ye o ko min ma médecin centre de santé de référence Kulukɔrɔ, ɔhɔ, i k'a dɔn ale de y'o fɔlɔ, han, sɛbɛnnikɛla ko san naani, un, a nana wulikajɔ boloda Kulukɔrɔkaw fɛ yen, naamu, min ye dɛmɛ ye, un, dɛmɛ dɛmɛ, aha, furakɛli, un, Buwa Jabate i k'a dɔn hali n'i dalen don i ka karabugu kɔnɔ, an, muso in bɛ t'i sɛgɛrɛ i k'a dɔn waasa kɛnɛya i b'a sɔrɔ cogo min, han, Kulukɔrɔkaw bolo nana f'a la, un, i k'a dɔn sabula a ko nana ɲɛdɔn awa boloci ba min n'o nana boloda i k'a dɔn a ye cɛsiri min k'o la maa minnu bɛ yen ni jabɛti kɛlen b'u garijɛgɛ ye a ye wulikajɔ boloda sɛbɛnnikɛla ko u nana a jate kura ta u ko min ma microplanification ani micronutriment CSCOM cercle de kulukɔrɔ a ye wulikajɔ min k'o fana kɔnɔ o fana nana ɲɛdɔn o nafaw an'o ɲɛtaaw nana boloda kabini n'o kɛra i k'a dɔn cɛsin naani a dɛmɛtɔ bɛɛ lajɛlen bolo bɔ a nɔfɛ bɛɛ lajɛlen ko sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ dsonasola sante i k'a dɔn a wasari sisiteka den fmasɔn sani tɛ i k'a dɔn a nana weele la min ye dizy epdsi o de ye banajugu minnu tɔ ka tuju i k'a dɔn o kɛlɛli n'o jateminɛw a nana ta ka bila o ɲɛmaaya la sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi minisiri kura min bɛ kɛnɛya kunna bi sɛbɛnnikɛla ko ɲɛmaayaw nana boloda sa fanda naani bɛɛ lajɛlen na fɛn minnu ye jateminɛw ye u ko min ma suivi et évaluation des plans programmes nationaux i k'a dɔn unité de planification formation sanitaire direction nationale de la santé o don, i k'a dɔn san saba, un, a nana o baaraw kɛ, an, o baaraw nana ɲɛ tuma min, an, aa Buwa Jabate i k'a dɔn wulikajɔw nana boloda fo 2005, anhan, i k'a dɔn a nana ta ka kɛ directrice directrice régionale de la santé han, Bamakɔ kafo kɔnɔ, tiɲɛ, sɛbɛnnikɛla ko kabini a nana yen, naamu, tubabuw nana jateminɛ kɛ, un, sabula min ye programmes ye u nana o ta k'u boloda fan bɛɛ lajɛlen la, ɔhɔ, i n'a fɔ sida kɛlɛliw, ɔn, o n'a ɲɔgɔnnaw tubabuw nana ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ, ɔhɔ, maa min bɛ se ka nin baara in kɛ k'olu dɛmɛ kosɛbɛ o ye dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi ye, Ali, olu nana ɲini sa Mali yɛrɛ fɛ a ka bila olu ka bolo kan, ɔhɔ, Buwa Jabate a ko ma diya dɛ, han, Mali b'a sama, ɔn, i k'a dɔn min ye awa Fonds mondial ye, ɔhɔ, olu fana b'a sama, han, sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila aw ka tɔnɔ kɔnɔ, Ali, a ye nin muso in don an bolo, un, i k'a dɔn min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye a ka se k'o kɛ, ɔhɔ, sɛbɛnnikɛla ko wariba kulu min n'o nana don sida kɛlɛli la, naamu, a fɔlɔ de taar'o ɲɛɲinin ka na n'o ye, han Sɛbɛnnikɛla ko a ye dɔgɔtɔrɔya dɔn hinɛ ani dɛmɛ a nan'o dɔn a labanna sa denmisɛnninw yɛrɛ banaw bi furakɛ cogo min a labanna ka n'i kɔ a da la i k'a dɔn UNICEF o nan'i bolo mana bɔ a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi n'i tɛ maa min dɔn i b'a fɔ a ma ko he don kelen da kelen a ma deli ka tɔɲɔ don kelen da kelen a ma deli ka tɔɔrɔ a ma deli ka weele k'a ɲininka a ma deli ka weele ah. i k'a dɔn min ye awa jate ye walima ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ a ah. y'a bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ninku de ye ah. Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko o tanu o n'o bonya b'a nɔfɛ tuma min n'a kɛra minisiri ye dɔw taara sɛbɛn kɔrɔw lajɛ sɛbɛn minnu kɔrɔlen don ka t'o lajɛ k'a ɲini k'a ɲini mm. an bɛ nkalon sɔrɔ walima an bɛ mun sɔrɔ ka da ni muso in na a ko a ma sɔrɔ

Burukina Fasokaw olu y'a misali mɛn olu labanna k'a weele i k'a dɔn ka bonya ta k'a sɛgɛrɛ min ye Ciwara d'or san 2010 ninnu bɛɛ lajɛlen taara ka di muso in ma sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi i k'a dɔn Bajangaraka don a min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a bɛ filakan fɔ i ko tiga a bɛ n ɲininka dɔgɔnɔkan fɔ i ko kabako o tɛmɛnen kɔfɛ min ye tubabukan ye a b'o fɔ bamanankan a b'o fɔ i n'a fɔ Da Mɔnzɔn bɔnna sɛbɛnnikɛla ko a ko dɛmɛtɔn minnu bɛ mali kɔnɔ i n'a fɔ Rotary Club International o maa don a wulikajɔw ni jateminɛ ɲɛmaayaw a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Club bamakɔ joliba o fana maa don sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen an k'an joli di i k'a dɔn wa mani kana lilahi kana lahu a b'o fana jɛrɛjɛkulu kɔnɔ wa a bɛ san kalo tan fila a n'a ka dɔgɔtɔrɔya n'a ka ɲɛmaaya a bɛ t'i bolo sɛnɛ u b'a joli sama k'a kɛ maaw la ka dɔ kisi n'i tɛ maa dɔn i b'a fɔ ko h Minisante dɔrɔnlasibi a bɛ kɛnɛ min a y'a kɛnɛ dɔn nikun ye sɛbɛn an ye min bɔ kɛlɛden kɔnɔ a ka bɔ la karamɔgɔ tora ne bɛ tigɛ don yɛlɛmaya don fa n'o ye sihana taki taki taki karamɔgɔ daba tunkara a ko mota ale ka gma karamɔgɔ daba tunkara a ko baara daminɛmin ni gɛlɛya caman ye a ko min ye nin minisiririmuso in ye n'o ye bɛrnadti keyita Karamɔgɔ Daba Tunkara ale kɔni sen bɔlen don baara la an bɛ waati min na ko sisan, mun na? k'a sababu kɛ bana jugu n'o ye covid 19 ee subahana layi o bɛ jɔni na? ee Bɛrnadɛti Keyita, a ka minisiriso ye jumɛn ye? ee ee environnement ayiwa alisilamɛ jamaw minisiri Bɛrnadɛti ko ko ɛɛ fɛn b'a la ɛɛ covid 19 b'a la, a ko gɛlɛyalen bɛ yen koyi, maa kana gɛrɛ a minisiriso yɛrɛ la janko i ka t'i tɛgɛ di minisiri ma, cabinet yɛrɛ maa si tɛ cabinet la sisan, Mahamadu Ala k'an ni silamɛw kisi yarabi anhan karamɔgɔ Daba Tunkara El Hadj Shahana Takiyu naam a y'a yira k'a fɔ Mukutari Wan ka gouvernement kabini octobre kalo tile 5 unhun a bilala sen kan unhun karamɔgɔ Daba Tunkara gouvernement min don o jama ma caya unhun jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na sisan min kɔni ye baara kologirin dilen bɛ u ma unhun u k'a lajɛ sigili t'a la ɲinɛ t'a la wa sunɔ t'a la unhun u ka jamanadenw ka haminakow ɲɛnɛbɔ ayiwa a ko min ye tile damadɔni dɔrɔn unhun bana jugu in filɛ nin ye ka munumunu salo kɛ ministrew ni ɲɔgɔn cɛ A ko a yera maa min na k'ale tɛ se k'a lajɛ aa karamɔgɔ daba tunkara o de kɛra bɛrnadɛti keyita o kuma jirala k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ko banajugu in b'a la n'o ye kofidi ye karamɔgɔ daba tunkara o jalatigɛlen waati min na ale kɔni sa la ni ka taa n'a ye kiliniki dɔ la a bɛ ka la an bɛ waati min na ko bi a ka jama n'o ye a ka cabinet a jirala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen fana kan ka sɛgɛsɛgɛ k'u lajɛ karamɔgɔ daba tunkara olu ka sɛgɛsɛgɛ kɔni jaabi o kɛra negatifi ye o kuma o n'a ta o ta o kuma k'u bɛ taa e kɛrɛfɛ bilala karamɔgɔ daba tunkara sabu ni minisiri u ye don ka baara caman kɛ ɲɔgɔn kan fasiriba ko min kɔni ye ministɛri kɔni ye fɛn minnu kan ka kɛ sanuya sira la u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ e k'o ban a ko senna suma kɔni o senna tɔgɔma kɔni o sumayalen bɛ bi fasiriba ko a ko min kɔni minisiri wɛrɛ bɛ olu tɔgɔ kɔni tolen bɛ dibi la a ko e ko jateminɛ kɛlen bɛ a bɛ maa wɛrɛ fana na koyi minnu fana tɔgɔ ma fɔ Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara olu fana bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw bolo o tuma yaasa jamanadenw ja kana tigɛ kojugu o tuma u ma olu kɔni tɔgɔ fɔ a ko olu kɔni fana bɛ ka furakɛ min ye clinique privée dɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara sabu Bernadette ni maa minnu ye ɲɔgɔn ye a tile damadɔ kɔnɔ a na kɛ n'a y'a yɛlɛma maa caman na Fasiriba ko a ko bana in a yɛlɛma ka di fo k'a damatɛmɛ a ko mura banbaliba in
ɛ jumɛn in a ye n da fili la mura banbali n ye n da fili la kɛnɛ ko bon o bɛɛ la bi dɛ n ye n da fili la nkanta in don ye ɛɛ o coronavirus bɛ farafin minɛ wa bana in kɔni a tamasere fɔlɔ ye min ye karamɔgɔ o de ye mura damatɛmɛ ye. Nka karamɔgɔ ta ko tɛ dɛ e ta e ta an kaurujalain ye muru damatɛmɛ a n'a sɔsɔ ani fari o don muru bɛɛla sɔsɔ bɛɛla nka daɛrɛ turu suru degeg a ma yɛlɛ bi n fari man man e an ka mɔ ye n da ɲɛmuru ye Fiɲɛ nana sɔrɔ ɲɔsusula bolo bɛ sanfɛ siga t'o la karamɔgɔ Daba Tunkara Fasiriba ko n'o ye Chahana Takiou a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni maa fila ye a bɛ olu la kelen tɔgɔ fɔra kelen tɔgɔ bɛ dibi la a ko min kɔni jamana gouvernement ye Mukutari Wani n'a ka jama k'u bɛ wuli ka jɔ la joona joona min b'a to ni maa fila bɛ se ka sigi u ka baarakɛyɔrɔ la sabu min kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen bɛ karamɔgɔ Daba Tunkara tɔgɔ jugu min bɛ bana in na n'a kɛlen bɛ masiba ye diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yarabi min ye nin minisiri filɛ ala k'u ɲuman bɔ yarabi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ vingt-deux septembre kɔnɔ a ka bi bɔli don Buwa Jabate naamu n t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye a fɔ n ye min ye bana ye n'a fɔra ko bana yɛlɛma taa aa Buwa Jabate an ka maaninfin to tulonkɛ la dɛ ɛ ni bana in bɛ yɛlɛma karisa la walima nin bɛ karisa la a bɛ yɛlɛma ɛ kabini i bɛ na jama na n'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn i b'a dɔn yɛrɛ la Ya ye o ye tiɲɛ ye. Buwa Jabate i k'a dɔn n kɔrɔkɛba dɔ bɛ yen, n t'a tɔgɔ fɔ i ye, i b'a dɔn, i b'a dɔn fo k'a dɔnnakari, unhun, nka tamasiyɛnw fɛ laala i na bɔ a kalama, ɔhɔ, i y'a dɔn ale ye tubabuya ko ka d'a ye, awɔ, a denmisɛnnin teri dɔ bɛ yen, a u ye denmisɛnnin de kɛ ɲɔgɔn kan, u laban nana fama ɲɔgɔn ma ka fama ɲɔgɔn ma, naamu, aa ale dun ye maa landi maa landiba, anhan, maa dumanba, awɔ, ɔ terikɛ in kɔni y'a ɲinin sa k'a ɲinin ka taa bɔ a ye, an, f'a ka so, ɔhɔ, ɔ ka taa bɛn tilefana duntuma ma, naamu, a n'a musonin, an, i k'a dɔn ani baarakɛla, anhan, i k'a dɔn baarakɛla bɛ taa ka segin la cimisɛniw na, naamu, ani muso sigilen bɛ k'u bɛna tilefana dun, an, terikɛ in sina ka na, yɛɛ, a fɔ ko a ni ɲantuma, ɔhɔ, ee n ka cɛ, un, ee cɛ a kɛra fama ye dɛ, a kɛra fama ye, ee Ala, an k'i i sen nɔ i sen ka di bi koyi, anhan, i sigi an ka dumuni kɛ, aali terikɛ ko a b'i tɛgɛ ko ka gɛrɛ dumuni na Buwa Jabate ani madamu sigilen i k'a dɔn terikɛ ko n ka cɛ fièvre de bɛ n na wa o tɛmɛnen kɔfɛ sɛgɛn bɛ n na a ko n ka cɛ e yɛrɛ tununna a kɛra fama terikɛ y'i kanto a ma n ka cɛ n ko n man kɛnɛ de

u Finiw sina ka tun bɛ ɛ, ɛ, a tɔgɔ ye di ɛ, dara de da Ahan. nin jigin nin jigin nin Ah, jigin nin k'a la nin k'a la Ahan. k'a bɛɛ kɛ dara kɔnɔ k'a Ah. fa tewu Ahan. U- ka da munɛ ni yɛlɛ k'a d'a ma ka wari d'a kan Ah. Ko, ne ka jɛ k'an bɛn yan kosɛbɛ kosɛbɛ a ye kuma jugu fɔ Cogo bɛ di karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ tigɛ don ko Info Matin sɔgɔmada la kunnafoni fasiriba n'o ye Christelle Kone Christelle Kone karamɔgɔ an den don nin ye ale ka sɛbɛnni ye a ko min ye chargé de mission dɔw bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara ko olu ka kalo sara a ko ko tigɛ n bɛɛ parce que b'a ko maa jumɛn de kɛmɛ bɛ ka tigɛ o de ye sɛdudukuma jirali karamɔgɔ dɔ tun mada tangara asan wdrako parce que b'a ko min ɲini minisari a bɛ bila agrikitiriri kɔnɔna la n'o ye e sɛnɛ minisari ye a ko DRH karamɔgɔ daba tunkara ale de kɔni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen b'ale de ka bila kɔnɔna la a ko muso min bɛ karamɔgɔ daba tunkara a y'a ka fangatigiya jira fasiriba ko kabini jamanakuntigi kɔrɔ ibrahim bubakari keyita ale bɛ jamana kunna karamɔgɔ daba tunkara min ye wulikajɔ belebeleba ye a y'o boloda ni k'a ka setigiya karamɔgɔ daba tunkara n'a ka fangatigiya jira ministère kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ banajugu in nalen n'o ye Covid ye dɔ bɔra wari dɔw dita la n'o ye primes ye Fasiriba ko n'i y'a lajɛ min ye staffw ye n'o bɛ tali kɛ minisiri a n'a ka jama la karamɔgɔ daba tunkara u bɛ fɛn fɛn sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tora nɔ na dɔrɔmɛ kelen ma bɔ a la nka min ye agriculture ye karamɔgɔ daba tunkara muso in kɔni n'o ye madamu tandina asitan wedrago ale kɔni y'a lajɛ ale ka ministère maa minnu bɛ minisiri kɛrɛfɛla la karamɔgɔ daba tunkara ni k'u ka sara k'a tigɛ ko wari tɛ ko wari tɛ k'a da mun kan ko Covid ko fasiriba ko min ye a ka staff maaw ye u ye kundenwuli kɛ ministère tɔw la n'a sɔrɔ olu kɔni ka sara tigɛlen bɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu ka sara ko dɔrɔmɛ kelen ma tigɛ ka bɔ a la a b'a nɔ na wa min y'u ka prime fɛnɛ karamɔgɔ daba tunkara dɔrɔmɛ kelen ma tigɛ ka bɔ a la o tuma mun de nana madamu tandina ale ma fasiriba ko ni dun ye a lajɛ nin ko in tigɛ gansan a mɔ o mɔ ani dɔ bɛ janfa la wa karamɔgɔ daba tunkara dɔ bɛ kɔfɛ maa min bɛ k'a dɛmɛ kosɛbɛ a ko n'i ye kow taabolo lajɛ maa minnu bɛ minisiri dɛmɛ ka baara kɛ karamɔgɔ daba tunkara minisiri bɛ tɔgɔ duman fɛn fɛn sɔrɔ ko ko la karamɔgɔ daba tunkara a ka staff n'o ye a ka direction ye olu de bɛ wulikajɔ boloda a ko bɛɛ n'i ka baara don minnu bɛ n'u bɛ tɔgɔ ta ka minisiri sɛgɛrɛ n'o ye tɔgɔ duman ye n'i ye olu ka sara tigɛ olu na se ka baara kɛ a kɛcogo la wa a ko n'olu dun ma baara kɛ a kɛcogo la jalaki bɛ bin jɔn kan karamɔgɔ daba tunkara o de ye minisiri kofɔlen yɛrɛ ye nka maa min ye a sababu ye jɔnni de fana bɛ k'o su k'o bila nin baara jugu na ni ka baarakɛlaw ka sara tigɛ a ko maa min bɛ ka baara kɛ jamana tɔgɔ la n'i y'o ka sara tigɛ karamɔgɔ daba tunkara mun wɛrɛ tora mɔ bilen a ko ko baarako kuma kɔni t'o la tuguni a ko a tigilamɔgɔ kɔni b'a bolo jigin ni ka lajɛli kɛ fasiriba ko a ko min ye u jɛɲɔgɔnw ye minisiriw nɔfɛ karamɔgɔ daba tunkara olu kɔni wulila ni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jamakulu kelen ye k'a yira k'a fɔ maa dɔw kɔni tɛna se ka to sarata la dɔw ka to sarata baliya la a baara ta u bɛɛ lajɛlen bɛ jɔyɔrɔ kelen na jamana bolo mun de la nin waleyaw nana an ka jamana in kɔnɔ a ko jamanadenw kɔni bɛɛ lajɛlen ka minɛ bolo kelen na karamɔgɔ daba tunkara ko mali a bɛ fɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ k'o ye nkalonfin ye ko hali sini ko maa dɔw bɛ sariya sanfɛ olu mana ko o ko kɛ foyi tɛ bɔ a la fasiriba ko a ko nin muso in n'o ye madame tandina aïssata ouédraogo karamɔgɔ daba tunkara mun de bɛna ta k'a sɛgɛrɛ a ko sigikɛ bɛ k'o makɔnɔ n'a kelen ka hakilina don walima n'a sɔrɔ ani maa wɛrɛ min da bɛ file kelen na mali kura u ka jɔ karamɔgɔ daba tunkara ko nin tɛ mali kura jɔ kan ye dɛ fasiriba ko minisiriso min ɲɛsinnen bɛ nafoloko ma ɲininkali de bɛ taa k'olu sɛgɛrɛ olu de ka baara ye nin ye wa karamɔgɔ daba tunkara walima nafolo de tɛ ka ɲɛsin ministère in de ma wa a ko ko a mɛn o mɛn a na sidɔn don dɔ kunnafoni filanan an ye min bɔ info matin kɔnɔ christelle kone ale ka sɛbɛnni don Buwa jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don min kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko mahamadu jara buwa jabate i k'a dɔn n ka foro bɛ n sɛbɛ la wamisɛnw ka i k'a dɔn kayi mara la i k'a dɔn kabini kununko fɛn dɔ bɛ yen i k'a dɔn min kun ye laada ye n'a kɛlen bɛ bɛn ani kelenya ye mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nka bilama tiɲɛni fanga bonyana kosɛbɛ o de ye hɔrɔnya ko kuma ani jɔnya ko kuma Buwa jabate i k'a dɔn kayikaw fɛ yen jɛrɛjɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen ani association ka taa se dɛmɛtɔnw ma minnu kɔni ka hakili la jɔnyako kuma min bɛ kayi n'a lamini na a ko kɛra dantɛmɛ ye sabula a bɛ ɲini ka maa ba fila bɔɲɔgɔnko bɔ minnu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila kabini u bɛnbakɛw ka na se u yɛrɛ ma i k'a dɔn sigiyɔrɔw u siranna hali ni ka yɔrɔ bila ala ni gɛlɛya min taalen bɛ k'u sɛgɛrɛ k'u ye jɔn ye Sɛbɛnnikɛla ko a ko di a dantɛmɛna unn i k'a dɔn sabula anh min ye cɛw ni musow ye naamu buwa Jabate minnu kɔni u ni tɔɔrɔla u degunna ɔhɔɔ sabula u bɛ sigiyɔrɔ minnu na unnn u wolola yen u faw wolola yen u mɔkɛw wolola yen ɔɔn a fɔra k'u ye jɔn ye haali buwa Jabate n'a fɔra ko jɔnyajuru bɛ sama bi ɔ ɔɔn sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛya ani a tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ a ye sigi goya ɔɔn mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ san kɛmɛ sigi hali i k'a dɔn a ye tiɲɛni don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ san kɛmɛ jɛ buwa jabate a ko i k'a dɔn o dabila waati o sera sa hali sabula tɔn jɛrɛjɛkulu ani dɛmɛtɔnw ani josariya tɔnw u farala ɲɔgɔn kan ka taama kɛ ka sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni minnu b'a jira k'a fɔ maaw degunnen don hali sabula n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ mali kɔnɔ san mille neuf cent quatre-vingt-douze sariya sɛbɛn minnu tara jamana kɔnɔ février kalo tile mugan ni duuru a jirala k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye bɛɛ bɛ wolo cogo kelen na wa bɛɛ lajɛlen bɛ sa cogo kelen na hali o de ye jɔnya juru tɛ maa kan na jagoya ko tɛ maa kan wa min ye diinɛ ye o jagoyalen tɛ hali siyako gɛlɛya o fana tɛ mali kɔnɔ min ye awa politiko gɛlɛya ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen bɛ sariya sɛbɛn kɔnɔ k'a jɛya nka hali bi n'a ka bi n'a fɔra maa dɔ b' o gɛlɛya kɔnɔ a ko misali la Sɛtanburu kalo tɛmɛnen san deux mille vingt dugu dɔ bɛ yen ko jajume jajume i k'a dɔn maa naani dutigi naani bɔnɛna ni na ala nin jɔnya ko kuma in fɛ sabula u k'u tɛ maa ka jɔn ye u tɛ jɔnya juru la buwa jabate k'a dɔn u bugɔra fo ka t'u ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko min kɛra ni wulikajɔ ma boloda joona ka nin ko in kunbɛn i k'a dɔn a tiɲɛni fanga bɛna bonya diɲɛ la Sabula i k'a dɔn awa e tɛ sɔn ne yɛrɛ fana tɛ sɔn fiye buwa jabate o laban ye mankan ye mankan min ni maa si t' a danyɔrɔ dɔn u ye taama min kɛ kununko kayikaw fɛ yen u ye sɛbɛnniw kɛ jɔnya ko kuma tɛ yen i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka dabila dugukolo ye bɛɛ lajɛlen ta ye o don min ni min ka kan o ka kan ka daminɛ hali wa o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tiɲɛ ɲini an bɛ awa sariya ɲini maa minnu fagara i n'a fɔ muntaga jariso yusufu sisɔkɔ min ye gosi sisɔkɔ ani mahamadu sisɔkɔ ninnu fagara nin jɔnya ko kuma in na ɔ fo kiiri de ka kɛ sariya ka kɛ minnu binna u kan k'u ni kɛnɛ karaba f'u ka kiiri a ko n'o tɛ min ye kayi ye kayi région kɔnɔna na yɔrɔ caman de bɛ nin jɔnya ko kuma in ka don kɛlen bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ banban a ko a tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ A ko sabula dugu minnu bɛ yen kayi i k'a dɔn fo ka taa bila a togodaw la min ye kayi n'a lamini ye a ko i k'a dɔn wulikajɔ minnu b'a kɔnɔna na a fanga ka bon kosɛbɛ sabula i b'a ye k'a fɔ jɔnyako in ani a taabolo a a kɛwalew cɛjuguyara kosɛbɛ don janko jɛma sɛrikili ɲɔrɔ ka taa fo bafulabe yelimane ani kayi a k'i b'a ye k'a fɔ ko in fanga ka bon nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ hadamaden dɔw kɔni ni tɔɔrɔlen don fo k'a fɔ k'a to ten wa min ye kita mara ye i k'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen a b'olu fana kɔnɔ sabula dugu dɔ bɛ yen ko manbiri i k'a dɔn a bɛ ɲini ka maa kɛmɛ naani bɔ olu bɛɛ lajɛlen bɔra u sigiyɔrɔ la kabini san deux mille huit ala nin jɔnya ko kuma in ani nin jɔnya juru ko kuma in a ko a gɛlɛyara dugukolo minɛna dɔw la dɔw kɛra suba ye dɔw kɛra fure ye u sigiyɔrɔ ni wolodugu la Ko an bɛ don min na ko bi, ɔhɔ, san naani laban in kɔni a ko fanga bonyana, hali, sabula Mali yɛrɛ kɔnɔna tɛ bilen, un, hali jamana den minnu sigilen bɛ yɔrɔ wɛrɛ, anhan, bɛɛ lajɛlen nin donna a la, han, Buwa Jabate o tuma n'a jate bɛ minɛ kosɛbɛ, un, a ko i k'a dɔn baara ka gɛlɛn, hali, a ko marakadugu dɔw bɛ yen, un, i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye ayiwa dunanw ye, ɔhɔ Dunan minnu bɛ yen i n'a fɔ jara keyita i k'a dɔn sisɔkɔ kulubali tarawele a k'i b'a ye k'a fɔ olu caman de bɛ minnu sigira nin dugukolo kan a bɛ waati jan bɔ u sigili ani wulikajɔ ani k'u yɛlɛma ka kɛ jɔn ye a k'i k'a dɔn a damadɔ fana bɛ sɔrɔ o de la ɔ min yɛrɛ ka jugu a tɔ bɛɛ ye furu t'u ni ɲɔgɔn cɛ fo gɛlɛya gɛlɛya damadɔ damadɔ a k'i k'a dɔn a ko sera dan nin ko ye sɛbɛnni mahamadu jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ le pays kɔnɔ faso Karamɔgɔ dɔ bɛ tun n'i ye nɛgɛ ta gwangwala n'i y'a bila gwangwala tɛ foyi fɔ ni nɛgɛkan tɛ bi ta in an b'o bila yan an bɛ bi ta in bila yan jabate i k'a dɔn mamuso ka fura tuguni min n'a bɛ jɛkafɔ la i k'a dɔn hadamadenya ani cɛya i k'a dɔn ka furu diya ka di Jabate i k'a dɔn mamuso ka fura bɛ yan bɔ jabate yala an k'an ko don ɲɔgɔn na i k'a dɔn foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin maliden dɔ ma a b'a lamɛn fo Egypte a tɔgɔ de ko mamadu mangara mamadu mangara b'a lamɛn fo Egypte i k'a dɔn kunnafoni an y'a sɔrɔ